Bhí tonn teasa againn an tseachtain seo. Bhí an ghrian ag scalladh nuair a d'fhág mé an obair agus chuaigh mé a snámh i mBóthar na Trá so tá dea-ghiúmar ormsa. Oh my God. I know.
Is sea swimmer mé. Living the Insta girl dream hai, tá tú go hiomlán. I'm eh, telling you. Speaking of girls' dreams, tá anseo fosta.

Tá an cineál séasúr an Craobh anseo i nGaillimh anois le clubanna so tá mise ag baint stangadh as an teas agus mé thíos ar an bpáirc ag imirt peil so níl mé exactly bolg le gréine anois ná tada mé thall is obair traenáil is codladh an chuid is mó atá mé a dhéanamh in am le na cluichí seo teacht aníos but yeah Can't complain, ag imirt peil sa ngrian, níl tada níos fearr ná. Ach déarfainn gur rud é seo go bhfuil, like, tá mise i mo shuí anseo agus déarfainn go bhfuil mar atá agaibhse chomh maith, tá sé an-doiligh bheith ag obair in oifig nuair tá sé chomh deas amuigh agus níl fuinneog ar bith gar duit, tú i do shuí ó naoi go cúig, tá sé just lofa le achan duine eile amuigh ag baint sult as an ngrian.

Bhuel, san áit atá mise ag obair, is cineál príosún beag atá ann. Like, tá mise istigh i cineál leabharlann a bhíodh ann. So, níl aon fuinneogaí san áit atá mise. So, literally, tá, like, tá mise istigh i cineál L coirnéal. So, caithfidh mise literally mo chathaoir a reverseáil siar le breathnú amach sa bhfuinneog atá amach ansin, and níl view deas ann ná tada, so like tá tá mise uber uber depressed ag obair le linn seo go deas, like bíonn mé uafásach, like bíonn mé just breathnú amach ar an ngrian seo go like níl mé in ann actually tada a dhéanamh, ach sin ag am lóin cinnte tá mé in ann siúl síos sráideanna na Gaillimhe nó tá mé istigh beagnach lár na cathrach, so umm yeah sin rud amháin ach le haghaidh an seacht uair go leith eile atá mé actually ag obair tá sé uafásach. Horrific. Bhuel tá's agat mo oifigí James mar bhíodh tusa ag obair iontu agus tá siad giota beag cosúil leis sin chomh maith muna bhfuil tú i ról bainistíochta go bhfuil d'oifig féin agat tá mé istigh i cubicles níl fuinneog ar bith gar domh cé go bhfuil mé ag obair sna Forbacha agus gar go maith ar radharc galánta ní fheicim an radharc sin muna bhfuilim taobh amuigh.
No, tá na hoifigí san Údarás ceart go leor, tá siad, tá siad go deas i ngeimhreadh nuair tá tú thíos sna cubicles sin, ceart go leor. Tá sé go deas te, ach sin sa samhradh níl tú ag feiceáil tada, unless tá tú mar ceann de na big dogs agus tá tá corner office a'd. Johnny Big Balls.
Breathnú amach, agus tá tú just breathnú amach ar an hotel, breathnú, agus sios bit feic.

Eh, no, is cuimhin liom, cuimhin liom nuair a bhí an, eh, an dianghlasáil ann ar dtús, i 20, 2020, bhí mé fós ag obair san Údarás agus cineál sa samhradh a bhac tú cineál, ehm, eh, bhí cineál camaiste síos ar na restrictions beagáinín gar don deireadh agus bhí mé istigh san oifig ag, agus, eh, ní raibh cead bheith sna cubicles, you know, obviously, with, eh, le Covid is chuile rud. agus ní raibh an vacsaín ann ná tada so bhí cead iarracht ag na oifigí bheith so chuaigh mise isteach ann cosúil le fucking Jimmy Big Bollocks anyways agus síos liom beeline síos ag oifig is cuimhin liom a oifig Pádraig Ó Cuinn tá sé ar a gcamhneach thíos a lug agus is like

Ghlac mé mo chith agus bhí seo ceann de na laethanta a bhí like is teo, bhí ansin le haghaidh tamaill agus you know corruair nuair tá sé iontach te agus you know tá tú ag baint sult as you know tráth Tomás i gceann cineál de air drying giota beag a dhéanamh so you know like you know luíonn tú síos ar an tuáille and it's all good or whatever so bhí sin grand luigh mé síos you know agus bhí mé ar mo fón bhí mé ag seiceáil YouTube agus anam sin agus bhí mé like right caithfidh mé dul ar ais ag an obair or whatever agus sheas mé suas agus bhí like lad eile ag seasamh ar an díon like trasna ó like mo theach or whatever, bhí just lad e- like an lad, like sean lad seo gan t-léine ar bith or whatever, bhí sé, agus nuair a d'éirigh mise, obviously bhí mise clúdaithe agus mé ag éirí suas whatever, d'fhág seisean, so it's like the show was over agus just, agus just d'imigh sé. So níl a fhios agamsa cibé do bhac an lad seo anois, tá, tá eagla ormsa. Ar thaispeáin tú na goods dó? Gur yeah, exactly, raibh, raibh Hiúdaí Beag ar show, like, you know, caitheadh mé.

Tarlaíonn sé scaití go mbíonn tú lockáilte amuigh as do theach, ok? Spiderman ina chónaí gar duit b'fhéidir? No, tá Spiderman ina chónaí i nGaillimh cos tá sin déanta ag James. Cé mhéad uair a bhfuil sin déanta agat? Ah, níl a fhios agam, like, nuair a tharla sé ann bhí mé actually chomh croíbhriste, like, bhí mé actually, like, tháinig mé abhaile ó Corcaigh théis cluiche a imirt thíos ann agus shroich mé an teach i nGaillimh agus bhí mé like, Lóbhliain, agus siúd isteach anois is ná gur literally gáire i gcoír ná bhí mé, scriosta. Agus chuir mé an doras oscailt, dúnta. Dúirt mé, OK, back door, dúnta. Níor aon dúsáil mar céard sa foc atá tarlú aici. Níl even an lá go breá ná tada like san codladh daoine sa mbaile, I know, I know go tráthnóna sa Saturday atá ann like is tá lives ag daoine but still, think of me. Or Mise.
James Bond. Is mise an main character, ok? Ach then, so ní raibh mé in ann dul isteach sa teach like, agus bhí sé ag tosú cineál múraíl agus bhí mé like, oh no, I so next thing you know chuaigh mé siar sa mback agus chonaic mé bhí dhá fuinneog oscailte ag na lads who was, obviously thuas staighre. Agus tá cineál slanted roof thiar sa mback, so dúirt mé oh fuck sake anois do raibh mé ag goil suas sin. So dá cheapfadh aon duine go raibh mise ag briseadh isteach sa teach seo, they would think gur mise an shittest thief fhág siad a dhíol i mo saol. Bhí mé chomh slow, mar bhí mé, bhí mo chosa scriosta, d'imir mé ochtó nóiméad go hoife agus ansin an car journey suas arís. Bhí mé ag siúl, bhí mé cosúil le gur róbat a bhí ionam, ag iarraidh a bheith ag briseadh isteach sa teach. Agus bhí orm an recycling bin a fháil agus a chur thiar sa mback. Seasamh air sin. Ansin goil suas ar an windowsill. Then goil suas ar an fence a bhí chomh tanaí seo agus like literally chúig milliméadar I'd say agus bhí orm balanceáil air sin agus then bhí orm goil suas ar an díon and then chroch mé mé féin suas agus bhí mé thuas air agus bhí mé like oh níl sé seo go maith like bhí mé stuck, bhí mé actually stuck like agus bhí Luigh mé ar an díon ar feadh chúig nóiméad le mo chosa just wandering like ag hangáil ón taobh agus I say like níl, tá ionadh fós orm cén chaoi nach ghlaoigh aon duine, má bhí aon duine thiar sna tithe sa mback,

Thú sa mback.
Samhlaigh though dá raibh tusa ag you know ag dreapadh suas do theach agus like dhul suas ar an díon agus nuair tháinig tú suas ag an bharr bhí burglar taobh istigh like you know ag déanamh an rud céanna like sin an fáth go raibh na yeah fuinneogaí oscailte and you're just like ehm go bhfuil leis an Two can play at this game. Ó lá sin dá bhfuil sé sin actually tarlaithe, déarfainn leis, Tóig cibé céard sa fuck atá tú ag iarraidh, but gabh amach as an teach sciobtha, mar tá mé ag iarraidh dul a chodladh.
Agus an féidir leat just an doras chun tosaigh a osclú ar an bhealach amach Yeah, anseo fosta yeah. just cos ní féidir liom. Is éirigh leis an chéad uair eile, just déan pick pocket ar an doras so go mbeidh mé in ann actually siúl isteach agus an chat seán in áit fucking climbáil suas, come on like.
Oh my god. Look, tarlaíonn sé, tarlaíonn sé do na muintir is fearr dúinn agus tharla sé do James fosta, so, you know. Yeah. Um, an raibh ortsa riamh briseadh isteach in áit, Áine? Um, no.
What? I, well, I mean, is minic gur glasáladh amach mé, but just d'fhan mé ar dhuine ag teacht le heochair. Na, Nó na. chuaigh mé ag teach mo No. chara. Níor dhreapaigh mé foirgneamh deich stór is mo shaol a chur i mbaol. Thiocfadh le James a bheith briste i leaba in ospidéal faoi láthair. Tá an t-ádh leat James. Tá James briste an t-am ar fad anyway. Áine, is sin an foirgneamh is lú a dhreap mé, I think. Thiocfadh leat leabhar a scríobh faoi do chuid. Honestly, it like Faoi na thóg mé go heachtraí lucht uilig. fuair mé lockáilte amach as mo hotel room agus bhí orm dul amach ag ceann like chnag mé ar chuile eh

Bím sásta le haon rud a dhéanamh. Yeah, bhí mo- bhí mise go raibh, oh yeah, bhí ormsa briseadh isteach in áiteannaí roimhe fosta, like, you know, glasáilte amach sa teach and then like, ag dul fríd an fhuinneog or whatever like that, but I think go bhfuil James, gur bhfuil seo amach maith ansin, sílim. But samhlaigh, like, na daoine eile a bhí suas san óstán sin agus, you know, b'fhéidir, like, ar shiúl ar feadh, cén áit a raibh seo? Cén áit ar tharla seo? Eh, i Magaluf.
Of course. So samhlaigh anois na lads, I mean obviously, samhlaigh lads an cheart atá ag dul amach ar a laethanta saoire whatever or tá lad agus glacann sé bean abhaile leis and he's all set, you know, tá seacht déag, you know, ocht déag, this is the first time whatever and then just feiceann sé lad mór as Gaillimh taobh amuigh dá balcony is ag ag like dreapadh thar and then ag rith trasna agus dreapadh thar arís. Samhlaigh like, like grúpa cailíní astoíche yeah. de lad ag an seomra s'acu ra an jiglum

Bhí mise ag stopadh in áit agus an t-ainm a bhí air ná BH Apartments agus bhí sé díreach in aice le BCM, BCM an nightclub atá anois. Bhí muid ag iarraidh seans ar BCM, yeah. Os cionn bliain trí pro. Cén bliain a chuaigh tusa? 2016?
2014. Tá James í sin in am muid future. Ring a Jack oh well did bhog not by Marn. Liam. But chuaigh bhí sé in aice le BCM agus anois tá BCM druidte mar gheall go raibh sé basically mar like drug laundering facility like sin rud a bhí ar siúl. But bhí oíche inteacht ann agus bhí uh, Steve Aoki ag seinm ann agus bhí ár dar ar ár balcony bhí sé ag amharc síos ar an áit a bhí like an talann agus like na acts ar fad ag dul isteach. So chonaic muidinne Steve Aoki ag dul isteach like sa sa club or whatever agus níl a fhios agam cén fáth ach thoisigh cuid de na lads ag déanamh like Republican chants le haghaidh Steve Aoki, like thoisigh siad ag ceol like Steve Aoki's Fenian Army agus like agus ag clapáil agus d'amharc sé suas agus bhí sé like yeah, I don't think go raibh a fhios aige caidé a bhí siad a rá ar chor ar bith ehm but bhí Magaluf craiceáilte but bhí mise sober an t-am ar fad so Is cén act a chonaic tú ar bith, an ndeachaigh sibh go BCM. Uh, I think go ndeachaigh muid isteach uair amháin agus I don't think go raibh like act ollmhór like bhí se- sean Oh, bhí really? bhí- bhí- bhí like Tinchy Stryder agus bhí like cé eile Oh, okay. uh, you know Chuir- uh, Chuig Ellie Afro- Goulding Afrojack. Agus, ah um, stop agus uh, the- an rud is sure anois Hugh, right?

really Hugh because níor chuala mé riamh faoi duine ag dul gan a bheith ag ól like an bhfuil sé taitneamhach do dhuine ag dul gan gan a bheith ar meisce? So má tá so má tá tú casta liomsa agus tá tú yeah just suas don chraic ag aon am den oíche mm. then yeah yes because then like chodail muid i rith an lae agus like fuair muid like chicken and chip le haghaidh an breakfast agus chuaigh muid ag an trá agus agus tháinig muid ar ais um,

taobh thiar den stáitse. Literally bhí mise istigh i Ushuaia like an cineál áit mór a bhíonns DJs ann is rudaí agus ní fhaca mé focal a dhéanamh mar seo but like thosaigh mé ag wanderáil agus next thing you know bhí mé just taobh thiar den stage agus bhí mé like ag an entrance an áit a bhí na acts ag rith isteach

ach amháin bhí clubannaí eile a bhí oscailte go dtí an sé a chlog ar maidin agus bhfuil cuimhne agat ar cén saghas clubanna a bhí sin a d'fhan suas go dtí an sé? Oh, na strip clubs. Yes.
So, bhí oíche inteacht agus you know bhí an seisiún ag gabháil go maith, muid uilig ag baint sult as an craic whatever agus bhí you know ní raibh na lads ag iarraidh gabháil 'na bhaile so bhí muid like well fuck níl ach áit amháin gur féidir linn go gabháil. so chuaigh muid chuig strip club agus so mise istigh i strip club agus mise like 18, 19 fosta like not as Hiúdaí Beag as Hiúdaí Beag basically like not as world wise as atá mé anois like agus ní raibh cash bhí bhí mé like lit- I was skint an t-am ar fad like agus bhí you know chuaigh cionn de na lads ar shiúl like damhsa and we were like ooh oh my god agus tháinig an bean bheag seo as an Albain suas chugamsa agus bhí sé like do you want a dance agus bhí sé like Uh, sorry no you Larry Bogum agus first you really like really really far galum like out of nowhere because yeah. we should like mm. why you being such a fucking prick and all this kind of agus Rishi Hugh like I was like oh my mm. god but then why can the lads are straight agus you know job day I'm sure Harvey so like dag which is strip club agus like you much queer to on the ledge agus solar dag which a club when we just chas uh, lehras

agus bhí Dara, an lad a bhí ar strae agus an lad a bhí ag tabhairt amach like an aftershave agus achan rud, ag damhsa thart go Thin Lizzy istigh sa like bhí Dara like Thaispeáin mé an t-amhrán seo dó! whatever, we were like yeah! agus phlugáil sé amach na headphones muid ag like bopáil mini disco istigh sna leithris ehm ag leath i ndiaidh a cúig, ceathrú go dtí an sé ar maidin. Oh má tá má tá tú ag iarraidh riamh riamh confidence boost a fháil, gabh isteach sa leithris sin ag na lads sin.

agus bhí, in fairness, ag an am bhí mé innocent, like, bhí mé thart ar chúig troigh, chúig orlach níos giorra agus trí chloch níos troime, so bhí mé mar cineál fucking fata beag ceart chun an mhaith, agus bhí mé just, ní raibh mé théis dul le go leor mná ná dada, like, bhí mé just cineál fucking loser cineál, a bhí ionam to be honest, so.

Tá sé do. Sin sin an dóigh a bhí sé thall ansin though, it was like a completely lawless like agus muidinne na beirt culchies as an Ghaeltacht like thart ansin just like whoa!
Níl sibh ag tabhairt íomhá rómhaith duit ag dul chuig strip clubs.
Bhuel, bhí seo seacht mbliana anois dtús, yeah.

just bhí cineál bís orm agus just d'ól mé cúpla deoch ar an mbealach suas agus sin ehm nuair bhí mé thuas just choinnigh mé orm agus bhí mé cineál caochta sa deireadh to be honest agus bhí mé bhí mé ag an stáitse ag tráth éigint agus just d'fhéadfása a rá liom gur Daniel O'Donnell a bhí ansin nó Cardi B ní bheadh clue agam ní bheinn in ann a rá leat cé acu bhí An bhfaca tú Niall Horan agus Lewis Capaldi?

An bhfaca sibh an físeán de Niall agus Lewis ag teacht amach as pub éigin agus léim siad isteach i gcarr agus ansin chas Lewis ag an gcamera agus dúirt sé Delighted to be at the Fleadh Cheoil! Like, cé a shamhlódh go mbeadh Lewis Capaldi riamh ag Fleadh Cheoil na hÉireann? Yeah.
Tá class though. Bhí sé actually unreal an bheirt acu ann.

ar camera agus tú ar an tsráid muna mbeifeá ar meisce. Agus bhí siad ag canadh amhráin a chéile, shíl mé go raibh sin iontach deas.
Tá tugad sin tras an bheirt iontach though, is maith leo piontaí. Agus is dlúthchairde iad, I think go mbeadh siad iontach dul ar an sesh leo.
Ó, fact.
Fact. No, bhí siad go hiomlán, like, they were absolutely on the sauce, like, don t-am ar fad. Agus mar is ceart daofa, bhí siad ar a gcuid laethanta saoire. Bhí Niall istigh i bpub I think ag an bhFleadh ag canadh Free Fallin' John Mayer and I was like Niall seo Fleadh Cheoil na hÉireann seo ceol trad níl a fhios agam an dtuigeann sé an coincheap de like need to really dance fe is cuimhin liom i gcónaí dul ag féilte ceoil nuair bhí mé níos óige is déarfadh mam like no like ní éisteann tú le ceol ar bith eile ach ceol trad an tseachtain seo Tá sé go hiomlán bunaithe ar sin agus sin Niall Horan, istigh sa phub, ag canadh John Mayer.
So tharlaigh sin domhsa, bhí, tá actually, it's actually milseáil go bhfuil dhá scéal agam faoi seo. Bhí like, nuair bhí mé like really óg, mé like cúig nó sé, bhí em a Béal Binn, what company was there in Béal Binn? Bhí like, it was like comórtas filíochta agus amhránaíochta a bhí, b'fhéidir gur rud Dhún na nGall a bhí ann, but anyway it was like a comórtas like amhránaíocht agus filíocht whatever a bhí ar siúl thart ar an cheantar agus bhí mise like ceathair nó cúig sílim agus cuirtear ceist you know ghlac na na iomaitheoirí like páirt in whatever agus just like oh bhfuil duine ar bith atá ag iarraidh you know rud a dhéanamh ansin agus bhfuil amhrán ag duine ar bith Agus I was like, oh tá ceann agamsa, tá ceann agamsa, agus bhí like mo mháthair like what the fuck, ok right. Agus bhí an muintir like oh yeah goitse suas whatever, agus chuaigh mé suas ar an stáitse agus bhí mé just like Stacey can I come over after? Ar thuig tú an míniú leis an amhrán? No, no. Bhuel dúirt siad liom an raibh amhrán agam agus bhí amhrán agam agus bhí sin an amhrán is fearr liom so Déarfainn nach raibh muintir na Gaeltachta róshásta leis No but then ok so then nuair bhí mé níos sine then bhí muid ag an Oireachtas agus bhí guitar an tráth ag dul thart agus bhí seo ag like a ceathair a chlog ar maidin nó a cúig a chlog ar maidin agus bhí

Tháinig lad suas agus chuir sé an lámh ar a laghad fan go dtí go bhfuil an amhrán thart again, ok, by the way, not like rith suas agus like no! like ná seinn sin! Is níl rud ar bith níos measa ná, like tá a fhios againn an tábhacht atá leis an nGaeilge but nuair thugann duine amach duit mar go bhfuil tú ag labhairt Béarla fá choinne cúpla soicind, like is cuimhin liom sa mheánscoil ag am lóin lá amháin chuaigh muid suas sa bhaile agus bhí Enda Kenny ansin, bhí bhí na presidential election ar siúl so bhí cén t-ainm ar an fhear a bhí dul thart fá choinne Fine Gael ní cuimhin liom ag an am but um bhí siad dul thart canvasáil cibé istigh i Dunnes Stores agus bhí mé le mo bheirt chara agus bhí muid ag rá cúpla rud i mBéarla agus eh dúirt fear éigin ar mo chúl stop ag labhairt Béarla sin an chéad eh Taoiseach ariamh go bhfuil líofa sa nGaeilge so níor thaitin sin liom ar chor ar bith so chas mé thart is dúirt mé uimhir a haon tá tú mícheart is uimhir a dó sin an fear thíos istigh ansin atá ag déanamh iarracht fáil réidh le Gaeilge mar chroí-ábhar don Ardteist. Yeah. Agus bhí sé bhí sé ag déanamh iarracht é a dhéanamh ag an am so I was like Do you know what? Níl mise goil a seasamh anseo agus léacht a fháil ó fhear atá sna caogaidí faoi cúpla focal Gaeilge a labhairt, like, tá mé i bhfad níos Gaelaí ná an fear atá ag seasamh istigh ansin. Agus an fear sin, Michael D. Ó hUiginn. Bhuel, tá, tá mise, tá mise goil eisean a chur amach ag neart as an mBéarla. Casfaidh muid amhrán Béarla ag cúl chomh maith leis. Má éiríonn duine eicínt, má théann duine suas a'msa, is má stopann sé, beidh an t-amhrán. chéad amhrán atá mise goil a chasadh ná Amhrán na Ronnach agus tá mise goil a rá leis, Imigh amach, ní cheadaíonn uaireanta enjoyáil mé ach tá tú actually poopáil ar an party seo so Yeah. gabh amach, Clúdaigh Faigh amach do as an chluasa. seomra. gabh amach.
Níl tú goil, níl tú goil taitneamh a bhaint as mo rendition de Amhrán na Ronnach.

Yeah, yeah, yeah. Is dhá uair ann. Ach an fáth go raibh ann ná gur an áit amháin gur chuala mé é ná bhí sé istigh i like halla you know Coláiste Bhríde around the far side like sa Ghaeltacht or whatever agus na speakers ansin ó bhí like na seachtóidí so bhí sé just like so ní raibh tú ábalta aon rud a chloisteáil ar chor ar bith, like focal bhí so just chuala mé. An rud amháin a chuala mé ná dúidín, dodgy, agus sin an rud amháin. Bhí, ní raibh suim, ní raibh clú agam agus ó, aye, ó, ach ní raibh clú agam, ní raibh Just clú agam. fuaimeanna. Yeah. Yeah, I'd say gur cheap, bhí mé ag múineadh i mbliana i gColáiste Samhraidh agus go raibh an dreoilín air agus sin like

5 lá sa tseachtain, bhí ar pháistí reatha fá choinne d'am lóin ó 1 go 2, like, ní, bhí sé dáiríre is bhí na múinteoirí, like, dian go leor is bheadh ort, like, d'obair bhaile a dhéanamh, do cheol a chleachtadh, fá choinne uair nó dhó achan oíche, sa caravan, is dul isteach an chéad mhaidin eile, is do tiúin a bheith réidh agat, yeah, iontach dáiríre. So yeah, bhí mise ag an bhfleá i, sa Tulach Mhór, um, cúpla uair, is ansin bhí sé ar siúl in Inis, um, ar feadh dhá bhliain, tá ionadh orm nach, nach ndeachaigh tú síos ag sin, James? Níl sé rófhada ar shiúl uait. Níl, in fairness, níl. Ach, níl a fhios a'm. Sin an chéad uair a raibh mé ann, like, so. An rachaidh tú arís? Ó, yeah.
D'fhill mé cúpla lá an chéad rud ó.
Ba cheart dúinn dul ag campáil an bhliain seo chugainn, chuige, don tseachtain. Yeah.
Campáil?
Yeah. Cén áit tá sé thiar in Eile?

an féile beag bídeach sin Electric Picnic i mbliana, beidh na Seansálaithe ag déanamh podchraoladh beo Dé hAoine ag a trí a chlog sa Phuball Gaeilge!
Tá mé buzzin'! Tá mé absolutely buzzin'! I know ní prime slot é so d'you know déarfainn nach mbeidh duine ar bith fiú ann ag a trí a chlog Dé hAoine ní bheidh siad ach ag leaindeáil ach má tá duine ar bith ann le do thoil goitsigí isteach agus éistigí linn agus b'fhéidir go gcuirfidh muid cúpla ceist ar lucht féachana, feicfidh muid cén, cén sórt plean a chuireann muid le chéile. Beidh sé craiceáilte. Like, cibí, cibí rud a tharlaíonn or cibí plean atá curtha ar aghaidh. I mean, seans maith go gcuirfidh muid plean le chéile agus chomh luath is atá muid ar an stáitse just caithfidh muid é amach an fhuinneog and we'll just be like, freestyling an rud ar fad. Bhuel, is cosúil le scannán nuair a bhíonn sort like, speech scríofa amach ag duine ansin go drámatúil, caitheann siad ar shiúl na leathanaigh. Beidh muidne díreach cosúil leis sin. B'shin muidne, except beidh muid ag Well, look, mura bhfuil sibh in ann a trí a chlog a dhéanamh freisin, ach déanaigí iarracht an trí a chlog a dhéanamh. Umm. Now beidh píosa craic againn is rudaí, ach mura bhfuil, beidh muid ann, bhuel, beidh mise ann le giotaí den deireadh seachtaine cheapfainn so ach beidh Áine agus Hugh ann an deireadh seachtaine ar fad. Tagaigí suas againn, bí ag labhairt linn. Yes.
Cuir, tug smaointe beaga dhúinn má tá tú ag iarraidh tada a phlé ar an podchraoladh, má tá tú ag iarraidh teacht ar an podchraoladh b'fhéidir, nó rudaí mar sin. Mar beidh muid ag an Electric Picnic agus beidh muid ag ócáidí as seo amach, tar éis an am a d'fheiceáil agus rudaí mar sin so just be in touch.
Beidh James ann an uair seo.
Yes.
Well, beidh mé ann ar an Aoine ag a trí a chlog, yeah. An cuimhin libh an Samhain seo caite, or mí Dheireadh Fómhair seo caite, is labhair muid faoi dul chuig an Oireachtas arís agus arís agus arís, agus ansin sílim seachtain roimh ré just dúirt muid like, ah, actually níl muid thart. Yeah. Sílim. Sílim gur James an chéad duine is ansin dúirt muidne ah, look, sure, ní, look, ní fiú anois, ní le Yeah. beirt, you know, is fágfaidh muid é. Yeah. No, no, geallann muid go mbeidh muid ann. Tá seo ag tarlú, tá seo definitely ag tarlú. Yeah.
But ab- agus beidh sé dochreidte, like, Mhm. agus, well, oh, I mean, ceapaimse féin go mbeidh sé dochreidte. Um, agus tá a lán, like, rudaí eile Gaeilge ar siúl an Mhm. seach- de- thar an deireadh seachtaine Yeah. fosta. Tá Beo ar Éigean ag déanamh set pá- dá phodchraoladh, uh, tá tunes as Féile na Gealaí, tá Edel ag cur tunes ar siúl Dé hAoine. Beidh a lán lán rudaí dochreidte maith i nGaeilge so. Beidh Hugh ag déanamh stand up trí Ghaeilge mar chuid de GaelGÁIRÍ. Yes beidh! Agus is rud is rud mór seo dúinne mar is é seo an chéad podchraoladh beo dúinne a dhéanamh riamh. Riamh podchraoladh a dhéanamh os comhair lucht féachana so

No, beidh sé an-deas sibh a fheiceáil agus just like tá sé, mothaíonn sé saghas aisteach cause like obviously tá muid ag déanamh seo thar Zoom ar feadh, agus thar bheith bliain tá muid ag déanamh seo fáil, so sin an ceann a, tá sé craic, so tá sé craiceáilte smaoitiú go mbeidh muid i bpearsa, just le, go mbeidh muid le chéile ar dtús báire, go mbeidh muid just i seomra le chéile agus just le, sibhse a fheiceáil agus cibé duine a bhacann teacht chuig an seó a fheiceáil fosta like go bhfuil like tangible evidence de daoine againn you know beidh sé tá mé really súil go mór leis technically ní hé seo beidh sibh in ann petition a chur le chéile le Hugh a chur le First Dates so
dúirt mise seo suas right sular thoisigh muid an pod

ar na haíonna a bhí againn, ar na h-achan duine a bhfuil mar dhuine dár gcuid cairde, sin a fhág muid ábalta an eagrán beo a dhéanamh, so go raibh míle míle maith agat as ucht an tacaíocht sin. Now that that sappy thing is over, go raibh maith agat as éisteacht leis an eagrán seo. Má tá tú ag iarraidh muid a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá muid ar na Seansálaithe ar Instagram, na Seansálaithe ar Twitter, agus na Seansálaithe ar YouTube agus iad a fheiceáil ár gcuid éadaí galánta ansin. Má tá tú ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá siad mar Áine Weir ar Instagram, Áine Weir ar Twitter agus Áine Weir ar TikTok. Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flatharta ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flatharta ar. Cén ceann nach ndúirt mé? Instagram? Is é sin an ceann nach ndúirt mé. TikTok. TikTok. Sin an ceann nach ndúirt mé. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú, tá mé mar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil sular téann muid fá choinne deireadh seachtaine de chraic mhaith? Just beidh muid le cloisteáil ar Raidió Rí-Rá ag a hocht a chlog agus arís Dé Luain ag a hocht so Damn right. I don't know, deis agaibh éisteacht leis beo ag a naoi maidin Dé hAoine.
Agus ag an beo ar na pods ag a naoi a chlog maidin Dé hAoine, or beo os comhair duitse ag a trí a chlog ar an Aoine de EP. Sin ó tá mé chomh sásta go mbeadh sin a rá anois. Go raibh míle maith agat arís as ucht a bheith ag éisteacht agus beimid ag labhairt libh an seachtain seo chugainn le eagrán eile de Na Seansálaithe. Slán! Slán!